bɛɛ lajɛlen ma aw fɛn fɛn bɛ yen ka fɔ nin waati in na ni o kɛlen don ka ka arajo butɔn ka munumunu k'a bila bi kɔnɔntɔn ani seegin a n'a nɔkanfɛ seegin na k'aw fo aw ka kanu na k'aw fo aw ka dannaya la ka tila ka aw fo aw ka sugantili la ka ɲɛsin anw ma laseli anw b'a kɛ ka bɔ banankabugu zone commercial duwani ale kɔfɛ ti jɔyi Dimanche o dimanche nɛgɛ kanɲɛ mugan ani kelen ni o dana gosira jɛmukan min n'a bɛ sigi aw ye a tɔgɔ de ye vis à vis ɲɛŋɛ ɲɛŋɛ maa lafaamuyalenw ka wele bila u ma jamana kunkanko u ka n'u ka hakilijakabɔ k'o kɛ a kan o b'a to ni fasoden kelen kelen bɛɛ lajɛlen b'i ka tata t'a la N'a kɛnɛ sigira an bɛ foli an b'a di maliyɛnw ma mali kɔnɔ ka maliyɛnw fo mali kɔkan minnu bɛ k'an lajɛ walima k'an lamɛn bɔlɔlɔsiraw olu sanfɛla la an bɛ sankaw fo sabula olu sɔgɔlen don an na bi arajo santoro o sanfɛ an bɛ taa kolon kɔnɔ kurumarikaw olu fana sɔgɔlen don an na bi an bɛ yenkaw fo ka foli ka di arajo tɔw fɛn fɛn bɛ yen sa n'o bɛ jɛmukan in ta ka a fili bɔlɔlɔ sanfɛ ka daminɛ selenge la ka taa yanfolila buguni ka taa ɲɔrɔnkaw fɛ ka taa fo yuwaru an bɛ ninnu bɛɛ lajɛlen fo nin waati in na pagew sanfɛ gandi maliyɛn ka page o ka taa se sini com ma fo ka taa se PC FM en direct ale ni mali kura TV an bɛ nin maaw bɛɛ lajɛlen fo bin a bɛ kɛnɛ kɔnɔ an bɛ foli ni tanuni k'o lase a ma dende gajaga ko ani su ka kanubaa bɛɛ lajɛlen fo maa o maa sɔgɔlen don an na nin waati in na ka bɛɛ fo Nɛgɛ karafe a bɛ daraman tangara bolo sɛki sidibe ka plateau k'o labɛn musa mariko ka ja bila bɔlɔlɔ sanfɛ selu jara fo ka taa se kunfɛn kamisɔgɔ ma an bɛ bɛɛ fo nin waati in na su in na an ye wele bila yɛrɛwolo debout sur les remparts an ye wele bila u ma kɛnɛ kɔnɔ su in na walasa aa n t'a dɔn bi ta tɔgɔ bɛ na kɛ min ye adresse à la nation tɛ n bɛ taa to ye dɛ

Ja ta ni k'a bila o sanfɛ an b'an kɔrɔkɛ fo n'o ye kɔrɔ kasimu ye nin waati in na ko ani su ka lamɛnbaa bɛɛ lajɛlen fo maa o maa sɔgɔlen don PC FM na kuyate folikan ɲuman b'i bolo ka di fasodenw ma
masa min fɔ n fo an bɛ lamɛnjɛkulu fo ko ni maa maa bɛ an fɛ yan kumabon kɔnɔ n'o sɔnna k'u sen b'u kɔnɔ kɔrɔ ka na Ka an dɛmɛ nin baro in na. Un! Olu folen kɔ, n yɛrɛ kɔrɔkɛ n'o ye Umaru Cɛfin Mariko k'a fo. Unhun! O folen kɔ sa, fɛn min ye grand frère national ye Bubu La, an bɛ foli s'a ma. Tabarikala!
N'an ye olu fo, n balimakɛ n'o ye Ben le Cerveau ka foli s'a ma. Unhun! Ni ka foli se yɛrɛwolo tɔnden bɛɛ lajɛlen ma Mali kɔnɔ ani Mali kɔkan. Unhun! O ni an ka kunnafonidilaw minnu n'u bɛ yan. Unhun! ka foli s'u bɛɛ lajɛlen ma k'a ɲini ala fɛ an bɛna an da don baro min na ala de y'a latigɛ an b'a ɲini ala fɛ a kɛcogo ɲuman fɔta o ka kɛ hakili jɔra min kan ni siman sira fɛ an b'a ɲini ala fɛ ala k'o nɔgɔya an ye ya rabi mas o y'an donkan tabarikala adama bɛn jara ben le cerveau donkan ye jumɛn ye su in na Ɛɛ donkan ye foli ye Mas, unhun, k'e fo, unhun, ka radio Peace FM baarakɛla bɛɛ fo, unhun, kɛrɛnkɛrɛnnenya la ɲɛmɔgɔba n'o ye Umaru Cɛfin Mariko ye, un, ka page fɛn o fɛn kɛlen ye k'an bila live la, unhun, ni Gandi Malien, unhun, yani point com, un, Bisan live a n'a tɔ bɛɛ, ka bɛɛ fo, ɔhɔ Kati bɛ kadi ma se ka kɛnɛ sɔrɔ ka foli di g nas ma n'o ye bla ye tari ka siriki kuyate fo balimakɛ ni kamara de ye maa maa bɛ ka lamɛn ka bɛɛ fo jamana kɔnɔ jamana kɔ kan ko an dɔn ka ye a bɛ su dabo kɔ a su dabo su dabo u ye se ma ko bi tɔgɔ ye
tarikɛla an bɛ bɛɛ lajɛlen fo su in na kuyate jamana a bɛ dabolo jumɛn na yɛrɛwolo ta sira fɛ yala aw tun ye baara min daminɛ n'o ye ka yɛrɛwolo k'a implanter jamana fan caman fɛ o baaraw bɛ sen na mas an bɛ se ka ala fo k'a barikada don min na an bɛ yɛrɛwolo debout sur les remparts sigi an y'a sigi ka an jigi kɛ ala ye k'a sɔrɔ ka t'a sɔrɔ an dalen don a la ko jamana in kɔnɔ n'i ye wele bila malikaw ma k'a fɔ ko maliko u bɛ sɔn k'i laminɛ yɛrɛwoloya sira kan an ma siga o la tile kelen o de kama kabi kumakanw bɛ fɔ a ka di dɔw ye a man di dɔw ye dɔw b'a lamɛn ten k'a sababu ka bɔ wagati tɛmɛ kan débats caman kɛra ni faransi taara an b'a kɛ cogo di an bɛ se k'an yɛrɛ bɔ faransi bolo cogo di kuma caman nana kɛ mais bi olu si kuma tile tɛ yen a filɛ dɛ k'a sabu kɛ jumɛn ye k'a sabu kɛ mali kɔnɔ ani mali kɔ kan kɛlɛ min n'an y'a daminɛ an n'a sɔrɔ a daminɛ waati an minnu tun bɛ fara ɲɔgɔn kan k'a kow kɛ n'an tun man ca mais kɛlɛ in tun bɛ mɔgɔ caman sɔnɛmɛ la mais a bɛ kɛ cogo jumɛn o fɛɛrɛw tun tɛ caman bolo nka ala ka latigɛ kɔnɔ an ye jija min kɛ ka jɔli min kɛ parce que a fɔra ko n'i ma jɔ mɔgɔ tɛ kun i la donc o jɔli kɛra sababu ye fo maaw nana faamu ɔ ka na don fo armée la fo ka na kɛ bi fanga bɛ olu minnu bolo olu ko ko ninnu ye kuma min fɔ ka kɔn olu ye ni Musa Jara y'a to Mali wasabulon kɔnɔ ka t'a sɔrɔ a ni fanga tigɛ bɛ ɲɔgɔn bolo k'a fɔ ko ninnu bɛ ka kɛlɛ min kɛ ko toɲa don n'a kɛlɛla k'a ko ye u y'o kɛlɛ taara ka yanga mali finitigilakaw fɛ k'u to fanga kɔnɔ o tuma o kɛra sababu ye kɛlɛ a ye nɔba bɔ o nɔba nɔ kan Mas malika bɛɛ ka kɔn wele yɛrɛ dali ɲɛ maaw y'a kanu k'a fɔ ko yɛrɛwolo a b'a sigi u ka sigidaw la u ka duguw kɔnɔ sisan a bɛ ka taa bolo min kan o bolo a taa cogo ka ɲi ka sababu kɛ da fila in na an kɔrɔ Bɛn ninnu tun bɛ Bafulabɛ bɔra Bafulabɛ ka taa Subijanɲa o y'a sɔrɔ an bɛ commune trois la bi Kalabankɔrɔ est Kulubilenni an tun tun bɛ yen o ni demande wɛrɛw kɛlen don min bɛ kɛ sababu ye baara ninnu an bɛ se ka sigi ɲɔgɔn kan cogo min na surtout bi Kulubilenni na an ye min fɔ o ye mali tun ye laɲini caman kɛ ka daminɛ kabi san ba fila ni san tan fila walima kabi ka kɔn ɲɛ ma se ka sɔrɔ a ɲɛ ma se ka sɔrɔ jamanakɔdenw fɛ parce que labɛnnen tun tɛ donc sisan an bɛ labɛn labɛnni min ni o tun kɛra majɛ ye o fɛɛrɛw bɛ ka tigɛ alhamdulilayi yɛrɛwolo kɔni bɛ ka woyo ka taa mali fan bɛɛ ka sababu kɛ an kɔrɔ Fana dimansi tɛmɛnen n'a kunɲɔgɔn ye bi ye bɔlen kɔ Fana an y'a yɛrɛ sɔrɔ fo Joyila donc olu baaraw bɛ sen na fo ka taa se ko wɛrɛ minnu bolo dalen don ni mɔgɔ bɛna olu kibaru sɔrɔ tile fɛ la tari Bɛn o tuma na a bɛna candidat dɔ de bɔ président sigi natɔ wa yɛrɛwolo bɛ ka implanter dɛ A bɛna dɔ bɔ a kuma cayalen don walima Bɛn yɛrɛ de ye candidat ye a kuma cayalen don Mas ɛɛ hakilisigi min kɔni bɛ yen dɔrɔn ka di jamanadenw ma o de ye ɛɛ baara min bilala sen kan ni malidenw ka laɲini don cɛmancɛ fanga in kɔnɔ o baara kelen in an b'o baara in lakana quoi an b'o lafasa quoi Ça c'est o assurance de b'an bolo ka di o baara in bɛ lafasa Mas parce que mɔgɔ caman de tun ye fɛn dɔ bila u kun na o kɛra bisigi jugu ye ko ni yɛrɛwolo ka kɛlɛ kuma bɛɛ bɔ faransi ka taa ye parce que u ma wagati sɔrɔ u ma limaniya sɔrɔ quoi ka lamɛnni kɛ ka yɛrɛwolo ka kɛlɛ faamu kunun ani bi ani sini an ka laɲini ye jumɛn ye Donc n'u tun y'o muɲu n'o patience sɔrɔ ka se k'o kɛ o la u tun b'a faamu an bɛ ka taa yɔrɔ min fɛ donc ils avaient pensé que yɛrɛwolo ka kɛlɛ France dégage ko ni France taara yɛrɛwolo jɔra quoi donc mɔgɔ caman bolo k'o de ye kɛlɛ or kunun avant que an ka bi guerre in kɔnɔ on était très actif dans le militantisme an ye combat caman kɛ jamana kɔnɔ minnu bɛ ɲɛsin bonne gouvernance ma minnu bɛ ɲɛsin état de droit ma beaucoup avaient pensé que comme si kɛlɛ ye nin ye or kɛlɛ stratégie ni étape ko de ye donc wagati min na ni guerre binna aw kan mɔgɔ min y'o guerre wajibiya aw bɛ priorité di fɔlɔ o tigi kɛlɛli ma donc ni jugu sera ka daga bɔ aw da la tout est question de décision politique décideurs politiques de bɛ se ka jamanadenw ka laɲini yɛlɛma ka bɔ sugo la k'a kɛ tiɲɛ ye bɛɛ lajɛlen bɛ se k'a nafa sɔrɔ cogoya min donc o de y'a to an ko bi an ka yɛrɛwolo phase min tun bɛ yen n'o tun bɛ boli kosɛbɛ dénonciation ni contestation ni proposition kan bi o fanga bɛna dɔgɔya cogoya min na min ye faransi tagali ko bunakun ye mais faransi kɛlen k'a ka minɛn cɛ ka taa ka bɔ i ka jamana kɔnɔ ani faransi taara pewu pewu est-ce que o fana olu ye kelen ye c'est pourquoi bɛɛ ka ye k'a faamu ko kɛlɛ ye étape ko de les différents pans du combat de la souveraineté a bɛ tali kɛ ko caman na

a tɛna ye dɛ tout est normal i b'a dɔn an ka jamana ye rumeur jamana de ye kosɛbɛ quoi mɔgɔ caman bɛ yen dɔw ko ko Asimi y'a bila dɛ u b'u sago yɛlɛma k'u b'o de kɛ tiɲɛ ye quoi ne yɛrɛ tulo b'a la ko Sogɛli welelen don ko ka taa Kati ko ko y'a wele ka taa ne y'a bila ko la ni premier ministre bɛna déposer par exemple a sera o ka taa Kati a Kati taga ko jumɛn b'o la décret de bɛ signer dɔrɔn donc Asimi Goyita fɛ bon Sogɛli tɛ premier ministre ye tugun O ma signé ko ka Sogɛli minɛ ka taa Kati pourquoi o tɛna i bɛ ka don aw bɛ bandaw don mɔgɔw tellement u sago ye min ye o ka kɛ donc souvent u bɛ bɔ ni kibaruya sugu ye bɛnbaliya t'u cɛ
bi an bɛ ka kuma bi bi tile 13 ye bɛnbaliya misikara jarati tɛ Sogɛli ni Asimi ni ɲɔgɔn cɛ an bɛ don min na i ko bi jamana tacogo la bɛnbaliya kelen pe tɛ yen Asimi ni Sogɛli dɔw ko k'a bɛna bila dɛ ko nin weekend yɛrɛ kun tɛ ban dɔw yɛrɛ y'u kale o kan k'o tɛ ban n'a ma bila ne yɛrɛ ye dɔw ye ko ko déclaration ba dɔ bɛna kɛ ko dans les heures qui suivent tiɲɛ tɛ wa an bɛ yɛlɛ la Sogɛli ma taa Kati kelen Sogɛli yɛrɛ taa kun tɛ Kati wa Asimi ka Sogɛli bila o kuma yɛrɛ tɛ sen na yɛrɛ a tɛ sen na a kuma tɛ sen na an bɛ don min na ko bi a kuma tɛ sen na Ni de près ni de loin a kuma tɛ sen na an bɛ don min na ko bi quoi mais rumeur min don an kɔni y'a ye bɔlɔlɔ kan an yɛlɛla quoi an yɛlɛla donc mais an ka an cɛ siri ka an tɛgɛ di ɲɔgɔn ma jamana in bɛ gu min kan bi a bɛ bɔ o kɔnɔ cogo di o de nafa ka bon kosɛbɛ donc Yɛrɛwolo bɛ ka implanter Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan an taara fan o fan an y'a ye jamanadenw ɲagarilen don a tɔgɔ Molare de b'a fɔ Ivoirien ka dala dɔ don ko même au campement on parle de moi donc sisan an ta kɛra o de ye puisque an taara togoda dɔw la Mas ko Madibaya ne kun ma deli k'ale dugu in tɔgɔ mɛn hali météo la ne m'a mɛn mais an taara sɔrɔ dugudenw bɛɛ bɔlen don denmisɛnnin fitininw an balakaw an faw an kɔrɔw n'an dɔgɔw bilayi i ka jɔ dɔrɔn K'u y'a mɛn ko Yɛrɛwolo bɛ Bafulabɛ k'an ka kan ka tɛmɛ olu ka togoda fɛ ko ka taga an yɛrɛ sɔrɔ Usubijanjan an tɛmɛtɔ bɔra de drapeau b'u bolo pankariti b'u bolo a sɛbɛnnen b'a la ko à bas la France u bɛ ka min fɔ mɛ i ye kuma duurutu la dɛ ko i selen Bafulabɛ k'u ye ekɔlidenw labila i kama kosɛbɛ n bɛna n da don o yɔrɔ o fɔra dɛ Madibayakaw bɔra ka nin baara de kɛ ka ɲɛsin Yɛrɛwolo ma ne t'a dɔn yɛrɛ K'u bɛ an ka fɛn ninnu na ko n ka u ka foli fɔ bilayi taala u y'o de fɔ un certain a y'a ka numéro di a ye certain Jakite ye ko arajo dɔ b'a bolo a ye arajo in fana tɔgɔ fɔ ye sabu k'u bɛ an ka adresse à la nation bɛɛ ta ko k'a ka foli ni Sidiki ni Mas ma bilayi b'a fɔ c'est vraiment une adresse à la nation ne tun t'a dɔn ko arajo bɛ se o yɔrɔ ninnu na u bɛ émission de ta en intégralité ko k'a bɛɛ pa arajoso la camanba to la u y'o kuma de fɔ an ɲɛna k'an tanu kosɛbɛ an bɛ wuli ka jɔ fɛn bɛɛ la an bɛ kuma o kuma la yan Mas u b'a bɛɛ kalama o de la i kana jɔ adamaden na ou bien k'a fɔ i bɛ jɔ sigida la tile tɛ bɔ dugu kunna k'a a tɛ pan dugu kunna k'a ka dɔgɔ donc o baara de kɛra maintenant min ye Bafulabe étape ye an selen Bafulabe anw tɛ foyi kalama min ye ekɔlidenw labɔli ko ye an b'an ka tournée bɛɛ kɛ anw ma deli k'o kɛ an t'a kalama mais mɔgɔ dɔ b'i ka ko bila yɔrɔ dɔ la k'a sɔrɔ e yɛrɛ t'a dɔn ko a b'o kundama la et au-delà de cela mɔgɔ dɔ ɲumankɛtɔ a bɛ se ka wolo juguman na bɔ komi n yɛrɛ ye zana kura dɔ mɛn u da Bafulabe yen ko so sen ye naani ye ko nka k'a bɛ tɛrɛntɛ k'o ye k'a jira ko mɔgɔ i bɛ se ka ko dɔn mais i bɛ se ka fili fɛnɛ quoi donc an y'a ye kita académie directeur o de ko ko ja yɛrɛ wolo ma deli ka wele kelen da n'ale m'a ka mɔbili ta kita ka na place de l'indépendance la k'a ma deli ka kɛ o ma deli ka kɛ donc o kama ale balila k'a mɛn jeudi su fɛ ko sini vendredi ko yɛrɛ wolo bɛ Bafulabe yen donc ale tɛna se k'a sogo doni ka se yen mais mun b'ale bolo ka kɛ pour que k'a yira yɛrɛ wolodenw na quoi ko denmisɛnninw ninnu ka ɲi ka ninnu de lajɛ k'u kɛ misali ye o de y'a to ale fana ye nɔti bɔ ko ka ekɔlidenw nabila k'u ka taga yɛrɛ wolo mɔgɔw kunbɛn donc o de kɛra baara in ye tan u ye min ta ka réseau bɛɛ fɛ komi an ka ko ma nɔgɔn mɔgɔ dɔw bolo parce que anw ma groupe dɔ kɛlɛ an ni système de kɛlɛ donc n'i y'o kɛ komi amadu dikɔrɔni nous l'avait enseigné déjà n'i sera kɔni k'i bɛ système de firi acharnement dan de don i ka faits et gestes bɛɛ i b'i janto a bɛɛ la k'i labɛn mɔgɔw tɛn'i to yen quoi parce que e y'u ka basi mɔlen to ka cɛncɛn firi a rɔ donc i tɛna ni lafiya c'est pourquoi u ye kuma in ta k'a kɛ ka tour du monde kɛ ka réseau bɛɛ minɛ mais an yɛrɛ tilala après an ye académie directeur ka numéro ɲini an n'a kumana donc ne y'a yira a la vraiment nin tɛ yɛrɛ wolo ka taabolo ye donc nka a ka ŋaniya ɲumanya min n'a y'o baara boloda mhm. anw ye fili dɔ y'a kɔnɔ quoi mhm. donc pour k'an profiter nin micro fɛ ko mhm. mali bɛɛ b'a lamɛn bi n'a ye appel sous le drapeau sous le drapeau k'a hakɛto ɲini kɛ quoi et au delà ka tila k'a ɲini bɛɛ fɛ n'an bɛ taa fan o fan mɔgɔw kana ekɔlidenw nabɔ quoi programme dɔ b'anw bolo ne de ye modibo keyita ye yɛrɛwolo kɔnɔ an ka ɲi ka min bila sen kan an bɛna taa concours de citoyenneté organiser ekɔliso la pour que citoyen modèle c'est-à-dire maliden kura o de bɛ mali kura kɛ quoi o bɛɛ de bɛ ka labɛn e yɛrɛ wolo ka plan d'action na pour k'o baara kɛ donc an bɛna taa ekɔlidenw sɛgɛrɛ yɛrɛ o ka kalan k'u jɔn bɛ se ka hymne entonner ka ɲɛ kosɛbɛ an ka to dun kana na jɔn bɛ se ka mali drapeau a jɔnjɔn k'o couleur ɲɛfɔ ka ɲɛ bamanankan na mɔgɔw k'a faamu jɔnw bɛ yen minnu bɛ se ka mali yɛrɛ kanu ani mali sariya dɔw bɛ yen ka se k'i da olu la comme pionnier ni ECM fanga dɔgɔyalen don an ka ekɔlisow la ka se ka citoyenneté cultiver kosɛbɛ o hakilinaw b'an bolo ka ɲɛsin jamanadenw ma kabini denmisɛnninya la pour que k'a kɛ denmisɛnninya n'a ka mɔ o baaraw bɛ se ka bila sen kan cogoya min na kuyate an y'a ye k'a fɔ tile fila in na a tayina kosɛbɛ k'a fɔ ko an ka jamana ni moritani tubabuw yɛrɛ ka fɔ la ko rien ne va plus entre le mali et la mauritanie ɔ mun bɛ se ka ɲɛfɔ a ko kan yala nin fana ye mun daminɛ tɔ ye tuguni euh, mas mhm.
vous savez Ben bɔra ka min ɲɛfɔ mhm. préfet ka laseli kɔnɔna na mhm. ale y'a dabɔ démarche pédagogique de kama N'o ye k'a fɔ souvent u bɛ denmisɛnninw labɔ ka t'u jɔ sugu kɔnɔna na ou bien ka t'u jɔ baarakɛla dɔ ka baara ka se k'o lajɛ komi n'a fɔra ko wulikajɔ de bɛ jamana kɔnɔ a ka ca ala fɛ i b'a sɔrɔ denmisɛnninw b'a kibaruya sɔrɔ k'u to baw kɛrɛfɛ u bɛ se ka kibaruya sɔrɔ olu ka kalanfaw bolo a dɔ la ne n'a ɲɔgɔnna si kɛra san kɔnɔ siɲɛ kelen don mɛtiri bɛ se ka jate minɛ kalan yɛrɛ dɔnniya ta sira fɛ k'a kɛ n'a fɔ a dama kunpanbɔli o bɛ kalan fana kɔnɔna na mais ni dɔw m'a dɔn ko kalandenw bɛ se ka kalan kɛnɛma f'u y'o bɛɛ miiri ni juguya kɔrɔfɔli ni fɛn kirikaraw ye ka t'a sɔrɔ a ka d'a caman ye denmisɛnninw bɔra ka taa fɛn min lajɛ a ka d'a caman ye k'u to mɔgɔw opération na k'o bila ka taa foto ta ni Musa Jara ninnu ni bɛɛ ninnu ye mais a bɛ faamu a bɛ faamu problème t'a la komi hakɛto ɲini kɛra kaban tabarikala o ni kalanko b'an bolo da min na an b'o dɔn i bɔra ka ɲininkali minnu kɛ an ka jamana ani ani moritani i b'a dɔn faransi ka baara kɛcogo n delila k'a f'i ɲɛna c'est à dire que an b'an kɛ faransi ka wagati min na o y'a sɔrɔ baara banna quoi O y'a sɔrɔ a y'u kalan k'u dɔn yanni a bɛ se bi ma an y'a fɔ ko u fanga bɛɛ tɛ denyɛrɛnin sɔninkɔrɔla fa i y'a fɔ mais u ye baara kɛ ni mun ye kosɛbɛ a fɔ min na ko la doxa l'opinion commune illusoire c'est à dire que fɛɛrɛ b'u bolo ka fɛn dɔ ladan bɛɛ bɛ la da la ka t'a sɔrɔ tiɲɛ kisɛ kelen tɛ Donc u ka hadamadenya ye ɲuguji de ye, unhun, ɲuguji a bɛ fɔ o de ma tubabukan na ko le mirage unhun, ni mɔgɔ minnu bɛ sira janw kan i b'a ye ji dɔ bɛ k'i ɲɛma a bɛ yuguyugu ten ji tɛ, unhun, o bɛ cogo min na c'est comme i n'a fɔ mɔgɔ dɔw y'a miiri ko ni CEDEAO ye sanction ta dɔrɔn ko Mali bɛ firi, unhun, bon u b'a fɔ ne y'a f'u ɲɛna a aw bɛ k'aw yɛrɛ kɛ analystes ye, unhun, a caman tun ye a caman bɛ min kɛ o ni analisiya baara tɛ kelen kunnafoni dili sira fɛ anw de ta ye analyse ye olu kana t'u nɔrɔ fɛn na min ka baara tɛ quoi parce que ka jateminɛ kɛ ka bɔ ni dɔnniya ye ka ɲɛfɔ ko kunna a bɛ maa damadɔ de bɛ se ka kɛ diɲɛ kɔnɔ o ye jumɛn ye maa min bɛ ni kibaruya caman b'a bolo wa n'a bɛ kibaruya ɲini kɔnɔna jɛlenya n'a b'a di kɔnɔna jɛlenya wa ni dusukun dɔ fana b'a tigilamɔgɔ la min b'a to n'a bɛ se ka sɔn ka jɔ tiɲɛ kɔrɔ k'a fɔ nin min fɔlen filɛ nin de tiɲɛ ye hal'a b'a yɛrɛ kun kan mais ni dusukun fiyenna dɔnniya yɛrɛ tɛ hakili kɔnɔ hmm? i ka miiri dan ye kɔnɔbaranin ye i bɛ t'i sigi ka kule k'i bɛ analyse kɛ i bɛ fɛn fɔ fɔ a bɛɛ bɛ kɛ ŋɛya ye a bɛɛ bɛ taa ŋɛya fɛ a tɛ sababa sɔrɔ donc o bɛ cogo min na u nan'u sigi k'u miiri nin bɛna kɛ Assimi na Choguel la Assimi cɛ parce que sujet tɛ yen donc il faut maintenant inventer ah, sujet tun tɛ yen sujet de tɛ yen maintenant on invente i bɛ fɛn dɔ miiri min n'o fɔra min bɛ mɔgɔw tɔɔrɔ min bɛ mɔgɔw siran donc o la i bɛ kɛ i n'a fɔ i yɛrɛ bɛ baara la ka taa sɔrɔ ah, maa caman tun dara a la koyi bon mɔgɔ bɛ se ka d'a la mais hmm. an kɔni ka jate la ni fɛn kan ka Mali sɔrɔ bi hmm. ka se k'a fɔ k'o bɛ dogo anw na. Hmm. c'est à dire cɛ y'a fɔ muso y'a fɔ an ye caman fɔ ka taa sɔrɔ minnu bɛ fanga la ni tun ye seko ye an tɛ kuma janko ka bɔ a kalama mais an bɛ bɔ a kalama sira min fɛ o ye dɔnko wɛrɛ de ye o ye jamana in dɔnko wɛrɛ de ye ala ka di mɔ de ye n'a ma siran fɛn min na a bɛ se ka kɛ mɔgɔw bɛ siran parce que bɛɛ ka kibaruya sɔrɔ cogo tɛ kelen mɔgɔ cogo tɛ kelen so n'a ma da don fɛn min na mɔgɔw ka tɛmɛ u ka ci fɛ Mali ko la bi a filɛ dɛ nka Ala ta kɔ n'an bɔra yen ɔhɔ a bɛ ye k'a fɔ ko o min bɛ Faransi bolo le sensationnel eh, ka peur entretenu ka diyagoya kɛlɛ nata ni ɲɔgɔn cɛ wagati min na bandaw sigira u bɛ taa sigi min kɛ Jamena o wagati y'a sɔrɔ Faransi u ye rapport min bɔ o de ye ko kɛlɛ bɛna jidi fo ka taa Golfe de Guinée la a fɔra ten mais bi hali niger lafiya dɔɔni bɛ yen hmm. burkina lafiya dɔɔni bɛ yen mali kɔnɔ lafiya dɔɔni bɛ yen hmm. donc pratiquement mɔgɔw bɛ k'a ye k'a fɔ eh, an bɛ don min na i ko bi sisan hmm. faransi dɛsɛlen kɔ a bɛɛ la k'a bɛna t'i nɔrɔ moritani ani mali cɛ la si de an b'a fɔ parce que moritani ni mali cɛ Gogui n'o ye dugu min bɛ an dancɛ i taara yen an ye kɛlɛ kɛ yen u ka jiko u ka kuranko u ka kanko fagali jugu min tun bɛ ka da u kan mauritaniens fɛ mauritaniens minnu bɛ o dugukolo kɔ kan n'u bɛ ka impôt sara moritaniyɛnw ka taa sɔrɔ u bɛ mali dugukolo de kɔ kan anw ye fɛɛrɛ bɛɛ kɛ ni moritani ambassadeur k'an bɛ ɲɔgɔn ye ka kuma o la an ma se k'o ɲɛ sɔrɔ mun na parce que ala ta kɔ ni faama jugu ka sira tɛ a man di moritani yɛrɛ ye a ni mali ka fɔ ɲɔgɔn kɔ voilà moritani yɛrɛ fɛ ko t'a ni mali ka fɔ ɲɔgɔn kɔ mais zone in na trafiquant caman de bɛ yen mɔgɔ caman de bɛ marifa b'u bolo mais marifa b'u bolo sira wɛrɛ kan min tɛ n'a fɔ an bɛ kɛlɛ min kɔnɔ donc règlement de compte caman de bɛ yen sisan o fagali u ni ɲɔgɔn cɛ fɔlɔ a tun bɛ ka ɲɛsin maliyɛnw de ma mais sisan a bɛ ka kɛ moritaniyɛn yɛrɛ dɔ bɛ ka sa moritani bɛ ka sa ko min na an bɛna sɛbɛnni kɛ ou bien an bɛna taa se ambassadeur ma a kun ka ɲini ka dɔn est-ce que dɔ bɛ ka revanche de kɛ wa mm-hmm. est-ce que règlement de compte de don wa mm-hmm. ɔ maintenant sisan minnu bɛ ka faga Mauritaniens don cogo jumɛn na parce que mɔgɔ dɔ bɛ yen ko Mauritaniens don ka taa sɔrɔ Maliens fana don fana ee awɔ o caman bɛ yen o Mali zone Mali frontière zone caman caman na o camanba de bɛ yen an ni wari cɛ o an ni sɛnɛgali cɛ o an ni burukina cɛ o jamana mɔgɔw tilalen don ten i b'a faamu donc o bɛ cogo min na fagali tun ye mun kelen de ye munna sisan i bɛna faransi ka ŋaniya juguya ye munna a b'a ta ka da mali armée kunna ka taa sɔrɔ zone min don insécurité dan de bɛ yen marifatigiw bɛ ɲɔgɔn kan yen a ma se ka contrôler ka kɛ i n'a fɔ an mago b'a la cogo min na ɔ fagali min bɛ kɛ yen faransi b'a dɔn cogo jumɛn na ko nin ye mali sɔrɔsiw ka fagali de ye donc n'o kɛra mɔgɔ min ye criminologie kɛ i b'a dɔn o nɔ kan k'a fɔ ni maa min kelen k'a fɔ k'i b'o kuma sama c'est que est ce que a man ka sɛgɛsɛgɛ k'a dɔn ni e yɛrɛ tɛ fagali dɔ kɔrɔ la yan voilà parce que e y'a dɔn cogo di ko fagali kɛra ko moritaniyɛnw fagara wa ko sisan ko mali sɔrɔsiw de y'u faga e y'o dɔn cogo di Voilà. Donc c'est pourquoi mɔgɔ minnu b'a fɔ k'a fɔ ko Faransi bɛ ka ko dɔ labɛn an ni Moritani cɛ nɔgɔ t'a la o nkalon tɛ da Faransi la o parce que Faransi sɔn ye min ye a dɔnnen don kabi lawale la u ye nin de kɛ Tutsi u ye nin de kɛ Hutu ni Tutsi ni ɲɔgɔn cɛ o bɛ cogo min na an bɛ min fɔ mɔgɔw ɲɛna mali faama ye communiqué kɛ k'a yira k'a fɔ u dɔnko t'a ko la wa a k'u k'a ɲini diɲɛ ma jɔlen na moritani fana denw fana wulilen don k'a fɔ nin kana kɛ mankan sababu ye mali ani moritani ɲɔgɔn cɛ parce que bi fɛn dɔ bɛ moritani bolo moritani tun ye min ɲini kabi lawale n'a m'a sɔrɔ Moritani t'o si jamana ba ye dɛ ni moritani bɛɛ fara ɲɔgɔn kan n ma da a la n'a bɛ tɛmɛ mɔgɔninfin miliyɔn naani kan n ma da a la o si jamana ba tɛ m'a faamu mali ka duguba dɔ o capitale de don n'o ye kunbi sali ye awɔ kunbi sali n'o ye l'empire du ghana capitale ye an taara fo yen o de bɛ moritani awɔ a bɛ bɛn moritani yɔrɔ de ma bi dɔnku o bɛ min cogo min na maa caman de bɛ moritani n' u ka jako ɲalen b'u bolo moritaniw u b'an ka jamana kɔnɔ yan anw ye lɛtiri min ci ka taa se moritani ambassadeur ma bien vrai k'a banna k'an reçoit an y'a fɔ lɛtiri kɔnɔ a k'a cogo dɔn mali moritaniw bɛ lafiya min na jako sira fɛ mali kɔnɔ yan maliɛnw t'o lafiya la moritani dɛ dɔnku o kama moritani opérateurs économiques a politikimɔgɔw olu bɛɛ wulilen don pour que faamaw u kana u yɛrɛ to faransi ka manipulation bolo n'a fɔ cedeao jamana y'a kɛ cogo min na dɔnku n bɛ fɛ ka min fɔ mɔgɔw ye yɔrɔ la dɔrɔn o moritani ko in an y'o kɛlɛ kɛ k'olu ko ɲɛdɔn wa an bɛ yɔrɔ min ko bi yɛrɛwolo yɛrɛ jɔyɔrɔba a basigi la u b'a la ka sabu kɛ anw ye baaraw kɛ ka tɛmɛ ye Yen frontière mɔgɔ caman moritani gogi ka denw caman u ni moritanikaw caman an n'u bɛ ɲɔgɔn kalama kibaruya fɛn fɛn b'a la an y'a bɛɛ fɛsɛfɛsɛ don nataw la a baaraw bɛ ka kɛ duguma pour que a kana taa yɔrɔjan kibaruya minnu b'a bɔ kan faransi jɔyɔrɔ bɛ se ka kɛ min y'a la an n'o da mɔgɔw bolo kan ben an y'a ye k'a fɔ délégation de haut niveau dɔ bɔra yan ka taa ɔ communiqué conjoint kɛra an ye olu bɛɛ ye nka jumɛn de bɛ yen n'o ma fɔ maaw ye nin ko la min bɛ yen n'o ma fɔ mɔgɔw ye dɔrɔn tuzuru kɔ mɔgɔ la di ke sɔn ka kose a ma pkura pkura nin bɛ ka ke bɛɛ nin bɛ ka kɛ mun na qu n'i tora k'o ɲininkakali k'i yɛrɛ a ka ca ala fɛ hali y'i mago tɛ k'a bɛ adresa la nasɔn mɛ o bɛ bɛɛ su dara ko k'o lamɛn p que ka jase fɛn ka g i ka se ka faamuyaya sɔrɔ kuwa e kuma caman bɛ fɔ a b'a to i bɛ tulo fisaya olu lamɛnni ma Mali ni moritani c'est le même peuple comme siriki l'a dit taara sigi alimaɲi ka farafinna farafara farafin kelen tun tɛ a salle de réunion kɔnɔ du moment que u bɛ ka farafinna frontièrew dan sigi ɔ o kama fɛn min kɛra i kɔ i tɔgɔla o kɛra i juguya la ɛ mali ni moritani ni ɲɔgɔn cɛ a nafa ye mun ye mali kan bi anw ni terrorisiw bɛ ɲɔgɔn na kelen anw ye faransi gɛn ka bɔ an ka jamana kɔnɔ parce que gɛrɛ bi an kan faransi taari dogo cedeao kɔfɛ ka sanction ta mali kama mali ni jamana minnu tugunnen bɛ ɲɔgɔn na o ye jamana wolonwula ye mali ni minnu bɛ dan bɔ ɔ gine sira an bɛ ka bɔ o de fɛ bi ani moritani sira an bɛ ka bɔ o de fɛ alizeri sira tɛ se ka paratike dɔnku a tɔ naani bɛɛ bɛ cedeao kɔnɔ ɔ o kama mun bɛ se ka bila sen kan bi mali ka fɛn donta ni bɔta a fanba bɛ ka tɛmɛ moritani de fɛ bi ɔ o wagati kɛrɛnkɛrɛnya la mali sɔrɔsiw bɛ taa ka taa moritaniw faga pourquoi pour quelle raison i y'a ye ɔ n'i ye nin bila i ɲɛkɔrɔ dɔrɔn i b'a faamu an ye CEDEAO manipuler o tɛmɛnen kɔ an bɛ se ka jurer d'isoler le Mali u bɛ mali kɛ dɛn kɛrɛfɛ u bɛ mali dɛn a kelen na ka diɲɛ kɔ don mali ma ka mali tigɛ ka bɔ diɲɛ na c'est ce que la France a juré ɔ o siratigɛ fɛ o kalikanba kɔfɛ faransi bolo a n'a ɲɛmɔgɔw bolo n'u b'o baara la donc nin gɛlɛya sugu ka na ɲɔgɔn faamuyabaliya sugu ka na bange anw ni Moritani ni ɲɔgɔn cɛ nka n'i ye Abulayi Jɔpu ka bi lasew lamɛn a ye hakilisigi kuma caman fɔ a y'a fɔ ko ɲɔgɔn faamuyaw kɛra jamana fila ɲɛmɔgɔw bɛnn'a kan ko ka ankɛtiw dayɛlɛ pour que ka ko in creuser ka taa davantage en profondeur a ka sidɔn mun don tigitigi mais en attendant bruit diplomatique kɔni ɔn ils ont pu faire taire cela donc c'est ça qui est le plus important mɔgɔ bɛ se ka min retenir ɲɔgɔn faamuyabaliya ni a ɲɔgɔn sama sama kɔfɛ bi ji kɛra a ta tasuma kan u ye ɲɔgɔn faamu Abulayi Jɔpu ka lase kɔfɛ tabarikala kosɛbɛ Kuyate an y'a ye nin waati laban ninnu na ataki bɛ ka caya a bɛ ka caya dɛ Mɔndɔrɔ ta kɛra an ye Nara ta mɛn a bɛ ka caya mun de hakilijagabɔ kɔnɔ mun de bɛ se ka fɔ lamɛnbaaw ye nin waati in na Ee mais vous savez n'i ye kɛlɛ daminɛ kɛlɛ kɔnɔ a sigi sigi yɔrɔ de bɛ yen bi a yera kɛlɛ in cogo Mali sɔrɔsiw labɛnnen don u bɛnnen don ko la wa jugu dagayɔrɔ caman tun bɛ yen u y'u labɔ yen sisan u bɛ ka surunya yɔrɔ minnu na o yɔrɔ ninnu sugu bɛɛ sugu bɛɛ ka ca yen kosɛbɛ sugu bɛɛ sugu bɛɛ c'est-à-dire que Nara a dɔnnen don cɛnnikɛlaw bɛ jɔn don u bɛ yɔrɔ jumɛn u bɛ cogo jumɛn na mais n'i kɔmansera ka don Gao Tumutu ka taa se fo kidali ma yen fɛ sisan marifatigi kulu ka ca dɔw bɛ wele k'a fɔ k'olu ye bolonɔ bila sɛbɛn na ɔ min ye bolonɔ bila sɛbɛn na min m'a bolonɔ bila sɛbɛn na u bɛ ye dɔn ka bɔ ɲɔgɔn na cogo jumɛn na donc c'est comme si n'a fɔ à partir de Gao déjà sogo ɲagaminen don ɲɔgɔn na min ye sogo halala ye min ye jufa ye marifatigiw bɛ yen banbaanciw fana bɛ yen banbaanciw bɛ yen maa dɔw fana kɛlen don marifa ta k'u b'u yɛrɛ lakana u b'u yɛrɛ lakana nin bɛɛ bɛ yen nin bɛɛ sogolen don ɲɔgɔn sanfɛ o ni Nara ta kɛcogo tɛ kelen ye ni Nara ta ni Segu ta ni ka taa se Jabali ninnu n'olu tɛ kelen olu tɛ kelen dɔɔnin donc o y'a yira sisan k'a fɔ ko kɛlɛ bɛ ka taa phase min kan diyagoya de ye a bɛna ye k'a dɔn mhm. jɔn bɛ fan jumɛn fɛ jɔn tɛ fan jumɛn fɛ yaasa kɛlɛ bɛ kɛ mhm. parce que ni mɔgɔ bɛ kɛlɛ o kɛlɛ kɛ mhm. f'i ka se k'a kɛ i jo kɛlɛ kan donc sisan mali kɛlɛ selen filɛ phase min ma a ka nɔgɔya mali bolo o ye diyagoya la minnu bɛ yen nɔ n'u bɛ mali ko la olu ka dɔn ka bɔ minnu bɛ yen n'u tɛ mali ko la c'est-à-dire que jugu ɲɛda ka dɔn sisan pour que o bɛ nɔgɔya donc n'an sera o phase ma n'o baara b'an bɛ kɛ ka ban mɔgɔ dɔw komi ni kɛlɛ bɛ ka kɛ surtout cɛnikɛlaw kun delilen don min na o de ye i b'a sɔrɔ u bɛ kibaruya bila ka na mɔgɔw dɔw ka sira fɛ i bɛ mɔgɔw dɔ ye ka kule ko cɛnikɛlaw bɛna cɛni kɛ mɛ souvent i b'a sɔrɔ u b'a kɛ ni ŋaniya jɛlen kɔmi dɔw fana ta i b'a sɔrɔ u bɛ cɛnikɛla sago de kɔnɔ mɛ o yɛrɛ t'a dɔn k'u bɛ ka min kɛ cɛnikɛlaw bɛ se ka kibaruya bɔ sisan k'a fɔ ko an bɛna cɛni kɛ yan fɛ ka taa sɔrɔ u mago bɛ ka cɛni kɛ yɔrɔ min na o ni kibaruya min sera u tɛ ɲɔgɔn ye sira la n'o dun kɛra fo ka taa sɔrɔ sisan marifatigiw an ka cɛdenw bɛ fan fan bɛɛ k'i bila i fila ni de la bon ni min ta fɛgɛyara ala ka latigɛ kɔnɔ a bɛ se ka na ni n'a ɲɔgɔnna si kɛwalew ye minnu taara o kɔnɔ an bɛ a ɲini ala fɛ ala k'u da nɛɛma u jɛɲɔgɔn ko n'u cɛ janya mɛ nin yɔrɔ la an bɛ min fɔ dɔrɔn o de ye min kɛra mondoro a yira k'a fɔ cɛni kelen dɔ kan kɛlɛcɛw sera ka dankari jugu la donc o b'a yira k'a fɔ i b'a ta taara y'a sɔrɔ dɔ ka fili dɔ de nana ni walima dɔ ka négligence ka ko dɔ ye ka jɔ a la o de nana n'olu cɛni fasugu ye n'o tɛ o b'a yira k'a fɔ bi cɛnikɛlaw bɛ ka cɛni kɛ cogo min na se t'u ye ka se t'u ye n'a fɔ kunun tun b'a kɛ cogo min na dankari bɛ ka k'u la parce que kunun dugukolo tun t'a la dugu tun bɛ minɛ u b'u sigi maa tɛ se ka taa mɛ a fɔra ko cɛni kɛra nɔgɔni kan minnu kan ka se ka na kɔkɔrɔmadon olu na kɔkɔrɔmadon la ka tila ka dankari jugu la o dankari jugu la o b'a jira k'a fɔ bi cɛnikɛla ninnu u bɛ min kɔnɔ n'o ye k'a fɔ sisan ni se t'an ye an bɛ don guérilla kɔnɔ guérilla ye jumɛn ye c'est que an bɛ don ptiri kɔnɔ ka boli ka bɔ bon ni kɛlɛ b'o kɔnɔna na a bɛ na guerre asymétrique angle kɔnɔ o dun kɔnɔna na maa bɛ se ka jigiya k'a fɔ nin n'a ɲɔgɔnna si kɛwalew bɛ kɛ mɛ a kɛwale fɔlɔ n'a tun kɛra a tun bɛ ye maliyɛnw fɛ de ko kɛlɛcɛw dɛsɛra mɛ sisan n'a kɛra a bɛ digi maliyɛnw na de ko parce que ko faso densɛbɛ dɔ binna a digi kun ye mɔgɔ la ka sababu de n'o tɛ a tɛ digi mɔgɔ la siran sira fɛ a tɛ digi mɔgɔ la jigi waaro sira fɛ mais a bɛ digi mɔgɔ la parce que ko faso den dɔ binna faso kunmabɔ kɛnɛ kan donc an bɛ min kɔnɔ dɔrɔn o de ye hali bi fanga bɛ minnu bolo olu de ye finitigilakaw ye sira ka jɛya yaasa sanfɛla o kɛlɛ ka nɔgɔya parce que sanfɛla kɛlɛ tɛ se ka nɔgɔya ka dɔw to jango bɔ la pick-up sanfɛ douze-sept b'u bolo u bɛ dɔrɔgu feere ni maa feere ni fɛn kirikaraw la k'u bolo nɔ bilala CSP mɔgɔw ni CMA ni fɛn kirikaraw faralen ɲɔgɔn kan yen olu b'o jango bɔ minɛ fo fuga suro dan na wa an dun b'a dɔn bi Asimi n'a ka kɛlɛcɛw Sajɔ n'a ka kɛlɛcɛw bi a se bɛɛ b'u ye ka fu siri nin ko dan na yɛrɛwolo pɛrɛnnen don ni manœuvre ka kan ka se ka kɛ ka min kɛ an pɛrɛnnen kɔni don u ka taa kɛra forobamugu la an ka ko ban Masi nin tɛ ko gɛlɛn ye voilà nin tɛ ko gɛlɛn ye ni Sajɔ bɛ se ka ne yɛrɛ de réquisitionner ka cɛ bi duuru di yan ne ka kɛ bi duuru ni kelen ka ka ka kalo ni kalo kelen baaraw de i b'a fɔ hali n'o kɔfɛ ni dati don mali ko kuma foyi la bilen
mais an y'a ye k'a fɔ nin waati ninnu fana la an ka kɛlɛcɛw ka se kɔfɛ Mondoro jakɔrɔw fana bɛ ka bɔ ni ka bila bɔlɔlɔ sanfɛ yala a hakili la u ka fɛɛrɛ jumɛn de ta walasa nin nasugu ka kɛlɛ parce que a bɛ mɔgɔw tɔɔrɔ kojugu non a bɛ a bɛ mɔgɔw tɔɔrɔ nka bi gɛlɛya ye bɛɛ kɛ savant ye mali kɔnɔ tɔɔrɔ min dara an kan a y'a to mɔgɔ bɛɛ kɛra kodɔnna ni jateminɛkɛla ye ce qui fait que n'i ye kibaruya jugu cari a kɛra cari sira fɛn o fɛn arajo don tele don bɔlɔlɔ don presse écrite don fɛn o fɛn jamanadenw yɛrɛ bɛ se ka bi jɛman tɔmɔ ka bɔ finman kɔnɔ o b'a dɔn quoi tabarikala donc o de y'a to guerre mais a bɛ dɔw échappé quoi dɛ guerre informationnelle bɛ yen quoi n'i bɛ guerre la maramugu ci dɔrɔn tɛ quoi a bɛ sira bɛɛ lajɛlen de affecté a bɛ tali kɛ politique siraw fɛ a bɛ tali kɛ sɔrɔ siraw fɛ a bɛ tali kɛ kosɛbɛ fana kunnafonidi siraw fɛ donc c'est pourquoi armée ka montée en puissance bɛ yen bi ni ne yɛrɛ seereba ye Florence Parly o kumana ɔ France Inter kan ko ko tiɲɛ na k'olu bɛ ka taa ko mais ko bi ko armée bɛ ka sebaaya minnu sɔrɔ k'olu de ye Mali former k'olu ka mission ko ten donc ce qui fait que olu de ye ne yɛrɛ seere ye k'o kuma fɔ o kɔnɔ u fana bɛ baaraw de la quoi comme o kibaruyaw de bɛ ka cari diɲɛ kɔnɔ bi f'u ka baara dɔw de kɛ ka se ka mɔgɔw morale saper u bɛ se ka cogo di galabu faga ani dannaya kari nati mali fanga ɲɛmɔgɔw ani mali jamanadenw ni ɲɔgɔn mais est-ce que malien dɔw sɔrɔ yan u bɛ k'o appuyer minnu na sisan baara kɛ o kɛ Masi i b'a sɔrɔ i sinsinnen don jamana den jugu dɔ kan o de y'a to an ko

olu dɔw fana o tɔgɔ kelen ta maintenant o CDR jubaju a bɔra de comité de vigilance de don pour que ka jamana lasago jugu kana se ka don ka dankari parce que Modibo ka wagati la sokɔnɔjugu tun bɛ yen Sankara ka wagati la sokɔnɔjugu tun bɛ yen olu bɛɛ sera ka dankari Modibo la u ye dankari Sankara la hali bi Mali kɔnɔ u b'o baara la donc o de la Yɛrɛwolo kɛlen don k'a ka vigilance sigi Mali fan tan ani naani na an bɛka ka walankatali min kɛ vigilance de don dɛ vigilance suguya fila de don vigilance don kɛnɛmajugu kama ni sokɔnɔjugu masali mɛriw maracogo an bɛna an da don a bɛɛ la k'a bɛ kɛ ka ɲa de da bɛna don bɛɛ la bilahi pourquoi nous voulons être présents dans les sept cent trois communes du Mali an t'an sigi dɔrɔn k'a ɲini président dɔrɔn fɛ e ka kɛta ye nin ye o a tɛ ɲini ministre dɔrɔn fɛ hali maire a bɛ ɲini a fana fɛ même le maire i ka ɲi ka na i bɛna mairie la de sarati ye k'i k'i bolo lasɔn sesɔn ni sesɔn ɔ k'i bɛ se min na i ko k'i ka commune o kɔnɔ fɔ commune denw fana ka sigi de ka vigilance monter cogo di a bɛ kɛ le développement

n'o sujet sera an bɛn'o fana ɲɛfɔ o bɛ ka kɛ cogo min donc domaine bɛɛ kɔnɔ kunnafonidilaw de b'u bolo pour que k'a baara kɛ politigi mɔgɔw b'u bolo politigi sira fɛ k'o baara kɛ CMA mɔgɔw b'u bolo kɛlɛ wolomasiriw ka sira fɛ sur le plan sécuritaire nin bɛɛ ma ye nin bɛɛ ye malidenw de mais u b'u sinsin bɛɛ kan i ka domaine précis la pour que ka se k'i ka baara kɛ cogoya min na journaliste dɔw y'a fɔ an ye yanni ambassadeur français in ka gɛn a ye journaliste wele don dɔ la sufɛ dîner dɔ la a ka résidence la k'o sen fɛ ko tiɲɛ yɛrɛ la ko Jean-Yves Le Drian ko ko cogo di nin bɛɛ arsenal communicationnel bɛ France bolo ko quelques activistes à travers les réseaux sociaux k'olu sera ka guerre informationnelle gagner olu kan k'o bɛ kɛ cogo di Jean-Yves Le Drian kɛlen k'a fɔ k'an ye sebaya sɔrɔ u kan kunnafoni nasira fɛ k'o kɛra cogo di o o kɔfɛ u ka ambassadeur y'an ka journaliste dɔw wele wa mais dɔw sɔnna dɛ olu b'o baara la fɛnɛ mais minnu ma sɔn k'u weele wala k'u weele cogo di ka mun kɛ k'u weele k'u lasigi ka diinɛ kɛ n'u ye k'a kuma ɲɛfɔ u bɔra diinɛkɛ yɔrɔ la dɔrɔn u y'an weele u tɔ minnu tun bɛ u y'u tɔgɔ fɔ an ye journalistebaw fana de don jamana in kɔnɔ n t'a dɔn n'a bɛna diy'a ye de n k'a tigi tɔgɔ fɔ mais Kassim Traoré de don Radio Klédu c'est lui qui m'a appelé k'a fɔ n ɲɛna tan u taara u wele
même ATT min kɛ malien ye ni Béninois don ni Guinée y'a gɛn ko Serge Daniel kunnasiri masa n'o ye kuma min fɔ i b'a journalistew ye u bɛ kule la radio sanfɛ f'u bɛ wɔsi olu b'o de kɛ Serge bɛ min fɔ tubabu na u b'a fɔ bamanan na wa facebookers a blogueurw fana bɛ yen on les connaît tous donc mas pour dire que wa i bɛ ni kibaruya fɛn o fɛn olu de b'a ta k'a relayer ils sont en mission et on comprend wari bɛ d'u ma kan o ye jagoya de ye o c'est pourquoi an bɛ wulikajɔ min na i bɛ faransi mankan mɛn

Yanni maa si ka fara i la ka se ka min bɛ min bɛ mɔgɔ daba min bɛ mɔgɔ dabali ban o o ta yɔrɔ la i bɛ maliyɛn dɔw sɔrɔ minnu bɛ da o o la ka tɛmɛ yan mɔgɔw yɛrɛ kan mais mun b'o kɛ i b'a dɔn min b'o kɛ o ye aliénation mentale de ye mas parce que mɔgɔ dɔw kunkolo yɛrɛ de kora quoi je une fois n y'a fɔ yan o généraux dɔw taara ka taga Assimi ni Sadio ninnu a rencontré quoi k'a f'u ɲɛna quoi ko faransi kɛlɛ quoi k'a bɛ daminɛ de k'an tɛ se quoi mali mali yɛrɛ généraux depuis le départ u na kuma ni mali ka bandaw lajɔ bilayi e k'olu si u ka garadiw jɔyɔrɔ lajɛ olu b'o fɔ yɔrɔ min na yɔrɔ n'i ye mɔgɔ wɛrɛ sɔrɔ dugumala na min b'o kuma suguya fɔ i b'a faamu quoi

an bɛ ji k'a la an bɛ 15 minutes baro kɛ an bɛ taa maɲuman ko da ɔ ni mɔgɔ y'a ye i to o bɛɛ kɔnɔ o tɔɔrɔ n'o ɲani a mana fɛn don i bolo fɔ ka tila tuguni k'a fɔ ko musakaba dir'i ma des millions d'euros o dɔw an k'o kɛ duwawu ye quoi a dɔw la nin tɛ juguya ye peut-être que u bɛ fɛ an ka wari sɔrɔ ne y'a bila o minɛn de kɔnɔna na quoi olu yɛrɛ kuma ko t'a ko dalilu

A bɔra muso bi layi a ɲagaga ba de bɔra mɛ kɔmantɛre t'a la kɔmantɛre t'a la dɛ mɔgɔ bɛo ye
mɔgɔ sajɔ dɔn ma sajɔ ɲagaga ta an ka jtigɛ kɔnɔ de bɛla ko ni ma ka ɲagaga ta a ye caman kɛ ka di bi layi a bɔ yɛlɛ min b'a bi an ye kiba wɛrɛ sɔrɔ ko kɔn a taara dugu la mɛ ninnu bɔra kalama Ka
ɲɛ bɛ mɔgɔ dabada de la
sajw b'o la a min b'o la ani yɛrɛ wolo mɔgɔw olu bɛ taa diɲɛ fa fa u ɲɛ b'o la ba ma olu bɛ taa diɲɛ fa fa u ɲɛ b'o la u ye saj ye i tanboli de nka pate de terike u ye sadu ye u y'a ka dɛsɛsina sɔn taara se de u y'a ye ko mɔ don tugun parce que ale ka tagali Moscou man ca tagali o tagali n'a nana hɛrɛ hɛrɛ hɛrɛba de o de b'a kɔfɛ ɔ an t'an sigi contrat nin kɔni tɛ ne bolo jɔn ko a la contrat nin tɛ n bolo dɛ mas mais a nisɔn nisɔndiya don walayi nisɔndiya dan don mas an k'an sigi k'a lajɛ an t'a kɛ cɛ ka kuma ye donc an bɛna ye de an t'a mɛn an t'a mɛn an b'a ye de tile damadɔ ko de don an k'an sigi k'a lajɛ han contrat nin t'a la parce que an na don jumɛn Eh, a nana bi a nana bi kuyate ni e yɛrɛ ye kunnafonidila ye i bɛ kunnafonidi baara ɲɛdɔn kosɛbɛ yala an bɛ se ka nin ko ninnu bɛ se ka kɛlɛ cogo di de minnu bɛ kibaruya kolonw ni fɛnw ta k'u fili bɔlɔlɔ sanfɛ nin bɛ kɛlɛ cogo di masi i b'a dɔn eh, fɛn dɔ se bɛ masi mali kɔnɔ yan o se tɛ journaliste caman ye dɛ o ye jumɛn Ka su ka se ka kuyate ni bɛni fara ɲɔgɔn kan k'a labɛn ka affiche kɛ ka taa sɔrɔ an si ma ɲininka parce que ni masi veto b'ale bolo n'ale kɛ b'ale bolo ne yɛrɛ wulili kɛ n ka ko bɛ di ko ko don ni masi ko don n'a sɔrɔ an bɛna taa faransi an b'o biye fara a bɛ ma taa yɛrɛ ma kunnafoni dili hukumu kɔnɔ vous savez i filɛ ka min kɛ nin ye ni jɔdaba de b'a la parce que tiɲɛ don asimi kɛra faso fɛ sajɔ kɛra faso fɛ sɔrɔdasi ninnu kɛra faso fɛ mais masi an ka tiɲɛ fɔ o nana sɔrɔ baara caman kɛra c'est-à-dire que kunnafonidila caman ye kunnafonidi baara nege don mɔgɔw la maa caman bɛ k'a ɲini bi ka kɛ kunnafonidila ye c'est parce que a nege donna u la an b'a dɔn nin kelen kelenni minnu bɛ kɛ a tɛ taa yɔrɔ jan parce que don tɛmɛna n'a kun kɛra a tun b'an bila a tun b'an bila fili la mais sisan n'a kɛra a cɛ n'a nkalon bɛ waraka Mɔgɔ bɛ tɛmɛ ci fɛ ka tɛmɛ u ka ci fɛ ka taa kɛ wagatinin a bɛ se ka dɔ bila ka ɲininkali dɔ kɛ mais kɔfɛ mɔgɔ b'a dɔn k'a fɔ ko nin tɛ sɛbɛ ko ye an bɛ tɛmɛ ka taa an ka ci fɛ mais min bɛ se k'a tɔ sinsin o ye aw bɛ baara min na ni a bɛ ye k'a fɔ sisan sira bɛɛ fɛ ka kunnafoni jɛlen ɲini k'a di malien sɛbɛ bɛɛ mago b'o de la ka kuma fɔ ten min ka di ni ye parce que bi dɔ b'o baara de la o de kama mɔgɔ b'a fɔli min kɛ ko irisi bɛ ka wari di bɛn ninnu ma bɛn ninnu tɛ yɛrɛwolo mɔgɔ na sabu souvent n'i y'a kuma mɛn a bɛ digi mɔgɔ caman na a n'a kɔrɔ fana bɛ ɲɔgɔn na parce que o b'a yira a bɛ ka baara min kɛ jugu a bɛ ka min da jugu kan ni dɛmɛ giriman tɛ a tɛ se ka kɛ quoi donc souvent a b'a jira k'a fɔ ko jugu a kelen bɛ ka dankara la donc o b'a jira fɛnɛ k'a fɔ a bɛ ka lamaga kɛ ni sebaaya min ye tiɲɛ na jugu t'a maîtriser donc ni Yɛrɛwolo nin tɔn belebeleba in Yɛrɛwolo ka lamaga kɛcogo fɛɛrɛ minnu b'a bolo Faransi ni a jɛw ka janfa bɛɛ u tɛ ka se k'a dɔn a bɛ ka kɛ cogo min na o ye Ala tanuba de o b'a jira k'a fɔ ko Yɛrɛwolo kɔnɔ fɛn bɛ yen don min ka girin kosɛbɛ n'an b'o kɔnɔ bi an bɛ don min i ko bi mɔgɔ caman bɛ yen ne y'a f'u ɲɛna ka kɔn bi ɲɛ n ko aw b'aw sigi aw ka réseau aw b'aw sigi ka kuma kuma la aw bɛ aw ka view lajɛ mais n'a y'a ka view lajɛ minnu bɛ k'aw lajɛ aw lajɛ u bɛ min fɔ aw ma fɛnɛ quoi awɔ parce que caman bɛ yen olu bɛ bɔ de k'a fɔ ko mɔgɔ caman ye lajɛ mais mɔgɔ caman e lajɛ o mɔgɔ caman bɛ k'i fa n'i ba neni de o ko lajɛ donc e de ka boli lajɛli nɔ kan e tɛ boli k'a lajɛ fɔlɔ u bɛ ka i lajɛ ni ɲɛ min ye wa donc o de kama bi mɔgɔ caman bɛ yen u ka kumaw bɛ carin a bɛ carin parce que mɔgɔw bɛ fɛ k'u sugu fɔ mɔgɔ ɲɛna quoi hali bi a ye karisa lajɛ a bɛ yɔrɔ min na Maliko la mais a bɛ k'a tigilamɔgɔ ɲɛna ko a ka vidéo bɛ ka kolonkolon ko a bɛ ka audience de sɔrɔ non non non o bɛ k'i sugu fɔ jama fanba de ɲɛna awɔ o de kama bi i b'a ye k'a fɔ kibaruya minnu ni a tun bɛ bɔ fɔlɔ parce an kɔrɔkɛ dɔ n bɛ kunnafonidi kɔnɔ ne bɛ se ka fɔ ten parce que ne ɲɔgɔnna kunnafonidila don fɔlɔ a tun bɛ kuma caman sɔrɔ ka bɔ fanga yɔrɔ parce que fanga tun b'a kanu k'a d'ale ma Jɔnkunda Tarawele o de ye maliyɛn dɔ jɛ a jɔyɔrɔ in na parce que wagati min na farafinw wulila farafinna yan k'a fɔ ko RFI ka correspondant ka k'an yɛrɛ ka denw ye o wagati de Jɔnkunda de ye Serge Daniel kɛ Serge Daniel ye ka maliyɛn dɔ j'a la Jɔnkunda Tarawele kelen kelen a kɛra an ɲɛna yan fɛn minnu caman a ma k'an kɔ koyi ee a bɛ ka aw ka politikimɔgɔ ninnu caman ka kuma ninnu fɔ kirikiri u ye janfa minnu kɛ a kɛra an ɲɛ ale ɲɛna yan kabi n bɛ fɛ ka fɔ mɔgɔ ɲɛna kabi an fitinin an ma mali ko ye an ma kulonkɛ a la quoi bi tɛ quoi an bɛ ninnu fɔ waso tɛ dɛ mais k'a fɔ mɔgɔ ɲɛna ko kabi an fitinin an ma kulonkɛ mali la an bɛ k'a suivi donc o kɛra fanga de tun bɛ kibaru bɔ ka d'ale ma donc forcément ale bɛ kɛ i n'a fɔ kibaru b'a bolo mais an bɛ don min na i ko bi système min bɛ yen cɛ min f hali Macron tɛ fɛn kalama o la jama ale donc kibaruya yɛrɛ di a da sɔgɔlen a da sɔgɔlen don ale tɛ k'a kɔnɔbilen Donc ale bɛ min kɔnɔ sisan o de a bɛ dɔ bɔ k'o fɔ n'a y'o dɔ bɔ k'o fɔ minnu kan ka se k' o ta k'u ka sujet k'o kan parce que baara gɛlɛyala ma a ye baara gɛlɛya yɛrɛwolo mɔgɔw ye baara gɛlɛya a ye baara gɛlɛya donc ni mɔgɔ y'aw nɛni a bɛ jɛn n'o ye parce que a ye sujet ban sujet de bɛ yen a bɛ mun fɔ ka t'i sigi réseaux sociaux sanfɛ k'a fɔ diɲɛ bɛna wuli n'a ma kɛ tan fɛn k'a banna a banna o n'an ma nin bɔ yen CEDEAO ka embargo bɛna jamana bɛna firi kirikara o banna o donc sisan n'i bɛ kuma fo ka t'a sɔrɔ fɛn min b'i bolo k'i hakɛ dɔn donc mɔgɔ tɛ se ka kuma bilen k'i bɛ maliyɛnw papa bilen ka sabu kɛ bɛɛ ninnu tun b'a kuma fɔ yan nɔ ko cabri mort n'a pas peur de couteau o ye Maliyɛnw y'a dɔn embargo nin fɛn bɛɛ jaa nin bɛɛ tapage fu de ye mais maa min bɛ yen nɔn n'u bɛ embargo kɔnɔ n'u kan bɛ ko k'a kolo k' embargo kɛ ko ka fiɲɛ ni tile bɛɛ tigɛ ka bɔ yen i bɛ taa kule k'i jamana gɛlɛya fɔ olu ɲɛna u b'i faamu wa olu tun bɛ min kɔnɔ u b'o dɔn c'est pourquoi n'i bɛ analyse kɛ n'i bɛ fɛ ka kuma fɔ maliyɛn ɲɛna bi fo e k'a dɔn ko maliyɛnw tun bɛ min de kɔnɔ kuma ɲinɛ o kɔ quoi f'i k'o de dɔn quoi C'est-à-dire que olu ye min y'u ɲɛ na u ye min dar'u kan c'est-à-dire que olu bɛ min kɔnɔ bi olu b'a fila dɔn ka bɔ ɲɔgɔn na o donc n'e nana kule i yɛrɛ ma i bɛ ka kule tu prêches dans le désert mɔgɔ tulo t'i la donc o yɔrɔ minɛ ko bi u ka caman ka na bɛ bɔn dɔɔnin dɔɔnin parce que mɔgɔ minnu sugu dɔn hali minnu tun bɛ ka don sensationnel kɔnɔ k'a kɛ i n'a fɔ u bɛ mali ko la ka mɔgɔ papa fagali bɛna kɛ an k'a kɛ tan an ka lɛtiri ci an ka faransi gɛn kirikara yɛrɛwolo mɔgɔw b'a dɔn faransi bɛ gɛn cogo min na an b'a dɔn an b'a dɔn o de kama an ma girin girin c'est pourquoi ale da saralasiw kɛnɛ caman kan mɔgɔw kan ko munna lɛtiri tɛ bɔ ayiwa est-ce que aw bɛ ka kɛlɛ gouvernement nalen u ye kɛlɛ ta angle min kan lɛtiri ci angle tɛ o faransi bɛ taa n'a yɛrɛ angle de don a y'a fɔ dɛ yɛrɛwolo mɔgɔw bɛ kɛlɛ daminɛ waati min na dɔw ko ko yala an k'a fɔ ko faransi ka taa k'an ka fanga fa k'u ka taa mais yɛrɛwolo mɔgɔw y'o plan labɛn k'a fɔ ko faransi bɛ taa an fɛ yen nɔgɔya la min na o ye faransi b'a yɛrɛ lataa Ninnu nalen fana u ye faransi ka futu fara ɲɔgɔn kan k'a bila sira ka taa n'a ye donc o bɛ mɔgɔw bolo k'a fɔ ko kɛlɛ ninnu ye kunfɛ kɛlɛ de ye ou bien k'i bɛ t'i sigi sujet t'i bolo k'i bɛ sujet jagoya karaba fo i bɛ t'i kɛ jagoya n yɛrɛ ye dɔ ye o don Facebook sanfɛ a bɛ ka kuma dɔ fɔ wuluko kuma parce que ni yɛrɛwolo ka bɔli dɔ senfɛ bakɔrɔnin pɛntirilen nin fɛ ɲɔgɔn cɛ

N sujet ban foyi tɛ yen bilen parce que sujet minnu tun bɛ yen o tun ye dɛ ni Faransi taara an bɛ sa dɛ ni IBK taara terroristes bɛna tɛmɛ Kuruba ni n kɛ kan ni sari bɛ fɛn bɛɛ bin an kan an y'a olu sujet bɛɛ banna foyi tɛ yen fɛn o fɛn bɛ yen ko n'o tun kɛra ko Mali bɛ ci o bɛɛ kɛra foyi ma bɔ a la sujet banna

N'i ye journaliste min mago b'i ka carrière la Mali ko la, unhun, il faut aller doucement parce que i bɛna fɛn minnu kɛ nin wagati laban ninnu na, unhun, f'i ka taa dɔɔnin dɔɔnin, les Maliens sont prêts à pardonner mais ils oublient pas hein, les Maliens n'oublient pas donc u ka taa dɔɔnin dɔɔnin, unhun, on a vu ici des gens an y'u kɛ légende ye fɛn bɛɛ n'Ala cɛ, cɛ tɛ Mali kɔnɔ yan ko an dar'i ka Mali ko la ka Misikara Jarati danaya sɔrɔ k'an b'an dɛmɛ k'i ye o cɛ tɛ yen o muso tɛ yen mais a tun kɛr'u ɲɛna ko u ba ka ci u ba ka musoya gansan don non dɔ ba ba ta fari ba ta kan mais ni tisa kɔrɔ bɛ kari i yɛrɛ de b'a kari maa t'a kari dɛ i yɛrɛ o Yɛrɛwolo la parce que Yɛrɛwolo kɔnɔ an yɛrɛ mɔgɔ la personne n'est indispensable an bɛ jɛ de k'a kɛ ɲɔgɔn ye mɔgɔw ka faso kanu bi u b'a fɛ k'a fɔ k'u b'a forger mais e ye tɔgɔ ni jɔyɔrɔ minnu sɔrɔ e y'a kɛ jɔn de kɔ dɛ Mun don ti minnu sɔnna k'a jira k'a fɔ hali ni fanga ko ka bɛ magalama kɛ taa u cɛw bɛ yen mais bi pour que mɔgɔw b'u disi gosi gosi u k'a fɔ u kɛra cogo min na a kɛra bɛɛ lajɛlen ɲɛna bi u b'u yɛrɛ kɛ i n'a fɔ k'u b'o forger sans nous ci bɛ baara ye i m'a dila pour k'a dila anw fɛ e b'a dila ka taa i bɛ kɛ awa o cɛ tɛ jamana in kɔnɔ o muso tɛ jamana in kɔnɔ a ma se kɛ min taara dugu ma bangekɛla kɛnɛ kan mais n'i di kosera K'a fɔ ka tubi ɲini i fɛ pour que i kana ni mɔgɔ bɛ min na tubi ouais tubi dayɛlɛlen don Yɛrɛwolo mɔgɔw ko ko tubi dayɛlɛlen don on est prêt à pardonner ni minnu sɔnna k'a fɔ k'olu tun filila k'an ka bolo di ɲɔgɔn ma ka avancer mais ni minnu b'a fɛ ka persister dans l'erreur faire comme le Satan alors tu vas nous trouver devant toi i bɛna an sɔrɔ i ɲɛ Donc u bɛ ka nin fɛn minnu fɔ c'est la doxa donc ye doxa ye mun ye l'opinion commune illusoire c'est à dire que fɛn dɔ bɛ kɛ a bɛ kɛ mɔgɔw ɲɛna ko tiɲɛ don quoi c'est comme i n'a fɔ wagati dɔ kɛra n yɛrɛ kɔrɔkɛ Isa Kaw Jim non a bɛ k'i ɲɛna ni Kaw Jim kumana ne bɛ yɛlɛ quoi a kuma cogo ka di ne ye Parce que kuma min b'a da ne b'a dɔn a bɛna laban min na a bɛna laban min na mais disi fara kumaw don c'est très bien o de kama n bɛ ka nin kangari min da n tɛ ka mɔgɔ tɔgɔ fɔ mais caman b'i yɛrɛ y'a kɔnɔ quoi parce que ni disi fara kuma b'i da ne b'a ye oui c'est pourquoi i b'a ye k'a fɔ hali mɔgɔ minnu tun bɛ wari d'olu ma dugu la o caman min k'i den parce que an fila minɛ ko si ma parce que i b'a dɔn wari bɛ di mɔgɔ min ma wari di mɔgɔ min ma kuma cogo la a dɔn ka di koyi a bɛna fɔ bi ko min ye jɛman yɛrɛ sini émission kelen na a b'o fɔ ma de ko ɲuguji ye ni wari tɛ foyi to kɛ fɛn bɛɛ nana cɛ hali ni juge ka kiri fɔ sugu dɔ kɛ fɛn ne taara a b'o kɛ dɔnnibaliya tɛ dɛ fɛn de yirala la min tɔgɔ ko buru de laza oui a bɛ tiɲɛ tiɲɛ kuma kɔnɔ tout ça min bɛ fɔ bi sini o contraire bɛ fɔ mais ni n'a b'a yɛrɛ bolo a ma s'o la o c'est pourquoi yɛrɛwolo ka force de kɛra jumɛn c'est la constance u ye kuma kelen min fɔ hali i yɛrɛ k'i faga o kelen de don a t'i yɛlɛma banda nana kababa yɛlɛma ko banda e ma min faamu an i bɛ ka kɛ juguya kama koyi wa e ma min faamu ko taara i bɛ ka de koyi an dugawuwa fut yen ɔ mɛ e bɛna yɛlɛma cogo di à quel titre bɛ ko kunkolokolo don o de fara banda yɛrɛ kunkolo ko tɛ koyi ko taafanko n'i b'o ko la i n'a dɔn n'i tɛ salamu lafiya donc o bɛ cogo min na an ni mɔgɔ dɔw jɛra an tun y'a kanu k'a fɔ maa minnu bɛ yen n'an bɛ se ka fɛn bɛɛ k'u ye parce que u ye cɛsiri min kɛ jamana ko la an k'u bonya masegin u ma u tɔɲɔgɔnw ka ɲɛb'u fɛ ka kɛ sira ye an ye mɔgɔw bɛ yen u mɔgɔ bɛ yan u ma sa o k'an ka fɛn bɛɛ bila pour que k'u avancer mais n'an ma se ka ni n'an ma ɲɛ an b'a bila dɛ. donc bi ala ta kɔfɛ ka combiner ni baarabaw kɛ bi o kelen de bɛ sen na ni maa min bɛ fɛ k'a fɔ k'i mago de bɛ faso ko la ka kunnawolo dɔ sɔrɔ o b'an bolo ka di mɔgɔ ma mais k'a fɔ k'u ka nin dɛmɛ bilen nkalon kan kuma t'a la dɛ donc sisan u bɛ nin kuma kirikara minnu bila réseau sanfɛ tiɲɛ don n'a kɛra mɔgɔ damadɔ bɛ b'u hakili kan mais mɔgɔ bɛ b'u hakili kan a kana kɛ mɔgɔ ɲɛna ko dɔwɛrɛ don dɛ parce que tellement que les gens tiennent aujourd'hui à ce que la transition réussisse au point que ni fɛnnin fitinin fɔra min bɛ se ka kɛ balan a bɛ mɔgɔ lasiran o dɔrɔn de don sinon a tɛna fɔ k'a fɔ ko jigiyantanya nin i n'a fɔ an tun bɛ min kɔnɔ ka kɔrɔ n'o ka jan ɲɔgɔn na alhamdulillah ni dumuni ko bi yɛrɛwolo yɛrɛ ka kapu bɛ yen de fait que yɛrɛwolo yɛrɛ jɔlen don a sen kan an bɛ ka fɛnw suivre de très près bɛn n'o kuma dɔ fɔ appel à la euh, sous le drapeau n y'a ye k'a fɔ an bɛ k'a ɲini a ka sigi Mali fan bɛɛ c'est ma sa kɔrɔ de pour que wale jugu dugukolo minɛ kiri jugu a bɛɛ ka jɔ a pucuni kirikaraw mais pourquoi e b'a kɛ de mais mais e ti Mali dɔn de wa jamana min ni nafolo b'a kɔnɔ bi nafolo ka ca jamana kɔnɔ den minnu ma dugukolo kɔ kan bi n'i bɛ se ka jamana ta ko a sɔrɔ ka bɔ a denw ma o ye mali de ye e ka lajɛ n'i ko k'i bɛ mali dugukolo tila maliɛnw bɛɛ lajɛlen ɲɔgɔn cɛ an bɛɛ bɛ hakɛ hakɛ min sɔrɔ mɔgɔ b'a dɔn Farasi min filɛ n'o ka ca ka taa ka sigi si saba o farasi dugukolo bonya sanfɛ sansan sen kantɔn sansan sen ka mitɛ kari sansan sen ka tɛmɛ bɛ o o tɛ foyi bɔ i ko totu i ko gda an bɛ bi kelen donbatima bi mɔgɔ bɛ kulu ko dugukolo bɔ ka ko dugukolo ko mankan o dɛsɛlen don ka ɲɛnabɔ juge fɛ mɛriw dɛsɛlen don ka baara kɛ ka wari ɲini ka baara kɛ pour que dugu bɛ se ka bɔ nɔgɔ la fo ka t'u ɲɛsin dugukolo suɲɛ ni fɛn kirikara ma an bɛ se ka to kɔnɔ cogo di ne bolo ça ce sont les sujets transition ma se yɔrɔ dɔ ma o ne bɛ fɛ ka critique kɛ mais sauf que initiative de t'u la sinon bi yɔrɔ dɔw bɛ yen nɔ minnu bɛ se ka makɛtili kɛ o an yɛrɛ bɛ k'o kɛ bi olu dɛsɛlen don la ko fo ni anw taara Russie bi janjan u b'u kun jan k'a lajɛ u taalen yen bɛɛ ye mun fɔ o bɛɛ ni ko bakɔrɔnin bɛ yan u bɛn'u sigi bakɔrɔnin ko kuma na an da la a bɛ se kala bɛɛ taara taacogo jumɛn na ko ko Putini wari dilen d'u ma u taara Ala minɛ kabi a ye Kayi taga fɔlɔ min kɛ mobili ma sira sɔrɔ

Merci i b'a dɔn an ka mɔgɔkɔrɔbaw bɛ kuma cogo min na olu bɛ kuma fɔ a surunnin na ko kunnafoni
yalala ka baara ye ka kunnafoni ɲini ka ka baara ka kibaruyaw sɔrɔ ka sɛgɛsɛgɛ a sɛgɛsɛgɛli kɔfɛ ka jɛnsɛn ka cari a ka baaraw de
maintenant sisan yasa i k'a dɔn k'a man ca o ye ni e yɛrɛ de bɛ ko kɔnɔ Aa n'i yɛrɛ b'a kɔnɔ de i b'a fɔ voilà ni e yɛrɛ bɛ kunnafonidibaga man ca man ca kɔmi n'i taara Yɛrɛwolo ka assemblée lajɛ sisan o b'a sɔrɔ assemblée u ye assemblée kɛ ni micro de bon o kɛlen kɛ fɛn bɛɛ de bɛ ɲɛfɔ sisan n'olu bɔra yen u bɛna bɛn ni dɔ ye o sigilen don dɔw dalen don a la k'a fɔ ko kunnafonidi ɔ kuma min fɔra yen i b'a sɔrɔ u bɛ k'o yɛlɛma k'o kɛ kuma wɛrɛ donc minnu bɔra assemblée kɛ la olu b'a dɔn k'a fɔ ko tiɲɛ la nin sigilen bɛ ziirida de la quoi o de kama ça ne fait pas d'effet awɔ bon olu fɛn fɛn dun bɛ ka taa olu ye coordinateur de ye comité de pilotage mɔgɔw présidents des quartiers ni fɛn kirikiraw olu fana b'o information kelen in relayer ka taa f'u ka base ni fɛnw bɛɛ kɔnɔna la donc réseau yɛrɛ ka réseau de- eh, eh, Yɛrɛwolo yɛrɛ ka réseau de communication o de bonya ma maa minnu n'u gɛrɛlen don Yɛrɛwolo la kosɛbɛ n'a bɛ n'u bɛ baara kɛ kɛnɛ la i b'a sɔrɔ i ka kunnafoni olu b'a ye k'a fɔ tiɲɛ la e yɛrɛ kɔni e ye fufɔla de ye quoi parce que i bɛ ka kuma min fɔ o ni ko min bɛ sen na anw ka ko de don i bɛ k'anw de ta lakali i bɛ k'i da sago de fɔ donc sisan i b'a ye k'a fɔ caman bɛ wele an fɛ ko kunnafonidilaw ka t'a sɔrɔ dasagofɔla de don dasagofɔla don cogo jumɛn na a bɛ fɛ ka kuma dɔ fɔ dɔrɔn

aa a bɛ dépend ni jama yɛrɛ fujinɛlenw bila yɔrɔ min na an k'u ka an y'a f'u ye silamɛya la u k'u ka jigin yɔrɔ fɔ Niger don wa France don wa u k'o fɔ ɔ ou bien ni Abidjan don komi Ado bɛ k'o u kɔ u lafasa et en même temps u yɛrɛ ko ko terrorisme bɛ ka taa Golfe de Guinée la i b'a fɔ Siriki y'a fɔ cogo min Ivoiriw ni Beninw ɔ n'o ye tiɲɛ ye Ado t'u bisimila ale k'u kunbɛn ko bana kunbɛn ka fisa bana furakɛ ye ɔ n'a bɛ jigin yɔrɔ min k'u k'o fɔ an ye o y'a silamɛkan ye nka u m'o mɛn ɔ n'u m'o mɛn an ɲɛ b'u la k'u ka minɛnw cɛ k'o sigi u kun hali hali planche u bɛ k'a bɛɛ cɛ donc an ɲɛ b'u la o la ko 150 conteneur ko o bɔra ka ban ko ten kosɛbɛ nka anw tɛna u ka kalo naani kalo wɔɔrɔ in kɔnɔ quoi walahi an t'o kɔnɔ janko kalo wɔɔrɔ dɛ an t'o kɔnɔ o kumakan duman yɛrɛ t'an da Asimi ye mot d'ordre bɔ ka ban o. Ee! Oui, Asimi ye mot d'ordre bɔ. O ye jumɛn ye? O de ye départ immédiat ye. K'u ka taa sisan. N'o fɔra ka ban, k'u ka minɛn cɛ guwara guwara la, o de fɔra o. Donc n'o fɔra ka ban, la jeunesse va exécuter. Aw ko k'u ka minɛnw cɛ wa? Sous le leadership de Yɛrɛwolo, o ye diyagoya de ye o, Mas. an tɛ nin ko in na ɲɔgɔlɔnbɔ la o an bɛ jamana kisi de la donc na taa taa ma sa an ye numéro dɔw fana di mɔgɔ minnu b'a fɛ ka don Yɛrɛwolo Wasulukaw ye bataki ci n ma de ko ko Yɛrɛwolo tɛ sigi Wasulu wa a bɛ sigi a bɛ sigi Mali fan bɛɛ mɔgɔw bɛ ka na de hakilina in nɔfɛ parce que hakilina balolen don k'an ka jɛ ko ka faso kunmabɔ o de ye appel sous le drapeau ye donc c'est pourquoi jamanadenw bɛ ka na numéro communiquélen ni bi ni ɲɔgɔn cɛ on est à plus de 200 communes Sur les 703 olu bɛɛ de b'a la ko ka taa Yɛrɛwolo ko ka daga sigi o de y'an bɔ Djidjan o de y'an bɔ Bafulabɛ wa an bɛna continuer fana dɛ on va continuer à tourner ka taa implanter fan bɛɛ ka aw bɛ aw bɛna wolo si de yan dɔ la cɛ yan mɔgɔ kɔni ko hakili sigilen min ye Faransi sago tɛ Mali mara anw ɲɛna quoi O tɛ tiɲɛ ye, Faransi sago tɛ kɛ min ye, walahi o tɛ tiɲɛ ye ça c'est fini o kuma o layidu quoi a n'o hakilisigi o de b'an bolo ka di peuple malien ma, a bɛ caman disqualifier o la dɛ, Modibo Keyita ka gɛnni kɔfɛ, ɔ Asimi y'u gɛn k'a fɔ k'u ka segin ka na tugun wa, Mas hali u ka jamana wɛrɛ ɲɛɲini yan tɛ, u tɛ segin ka na yan bilen, walayi et on restera mobilisé pendant un demi siècle pendant 50 ans Et Yɛrɛwolo bɛɛ ye jeunes de ye o, mɔgɔ kelen tɛ Yɛrɛwolo la n t'a dɔn kelen fila bɛ se ka kɛ olu sera 40 na sinon an bɛɛ ye 30 ni buruza ni ɲagasa ye, an bɛ kɛlɛ min na an b'a la de, an b'a la de fɔ jamana ka bɔ pendant 50 ans un demi siècle an tɛ jɔ dɛ wa an taatɔ bɛ mɔgɔw former de o de ye nin ye o relève bɛ assurer de Donc n'a bɛ min kɔnɔ ko février de don ko dix-huit mois transition bɛ ban n'an ka miliyari sonyalen da an bɛ niger an bɛ abidjan an bɛ paris an bɛ segin ka mali minɛ ka irisi gɛn komi musa y'a kɛ cogo min ka faransi wele k'an kalifa o la asimi bɛ faga siriki kuyate bɛ faga sajo bɛ faga bɛn bɛ faga fune bɛ faga amina bɛ faga basaro bɛ faga musa jara bɛ faga wage bɛ faga modibo kɔnɛ bɛ faga o plan bɛɛ dɔn P ka siratiz bilasi mɛ siratsi o don ma mɔgɔ min bɛ yen ni jamanadenw b'a ka wele jaabi n' y'o datugu sirafiri u y' ezpuru tere ma de la tan de la a bɛ vsɛ tan